Wina akadandiuza mwamsanga kuti Dorothy adamangidwa, sindikadataya nthawi nkuchita zomwe ndidachita. Mawa wa tsiku lotsatira ulendo wanga wa ku Nkolokosi uja nditadzuka ndidakumana ndi Beatrice. Ndidapeza atazunguliridwa ndi anthu. Tsikuli lidali lotsekera sukulu. Ngakhale anthuwa adali ndi chidwi chopita m'makwawo tsikuli, adalinso ndi chidwi ndi zomwe zidamuonekera James. Ayi, ndi za mu envelope. adatero beatrice powaletsa anthu kuti asamve kuchokera kwa iye za mukalata muja kunja kuno kulibe za mu envelope ndiye bwezi zachitika kumkolokosa dzulo laliwisili zitafika kuno adafunsa aonepo munyengerera beatrice uku akuwayang'ana anthu aja naye james nkuti akuyenda chapatali anthu amvekere mokuwa ili pano ndi yako amanena nkhani apa ndidazindikira kulakwa kwanga ndidati nditafika kusukulu dzulo lake lija kuchokera kumkolokoso kuja ndidampatsa bitilisi kalata ya james ija ndimafuna kuti atatha kuyiwerenga ayimatire nkukayiposita nditamulanda kalatayi ndidapita kukayiposita ndekha ku zomba post office ndidayenera kutero nanga idali kalata yanga ngati mmene ndatero sikuti mmawawo ndidali wokondwa ndimadzidabwa ndekha chifukwa thupi langa lonse lidali lomangika ndikati ndichite kanthu ndimadziona ngati sindidali ine yemwe uja nanga usiku wake kulota dothi akumukakamizira ku moto wopsa uja nane ndikuthimbizidwa pansi ndi anyamata khumi ndi mmodzi ndi pabwino mmawu awo nkuti ndikuyembekezera kuti ndikumane ndi dothi popeza lidali tsiku lotsekera sukulu ndimayembekezera kuti iyeyo abwere kuchokera ku mkolokoso kuja kuti adzatenge katundu wake asadapite kumudzi kwawo Ine tsikuli madzulo ndidayenera kupita ku bwalo la masewera la mu tauni ya Zomba kuti ndikasewere timu yanga. Ukudali mpira wa chikho gawo loyamba la chipulula. Timu yanga idakamidwa ziwiri kwa du ndi timu yaying'ono. Anthu amaseka ine, amati ndimasewera mutu wanga uli kwina kwake. Izi zidaonjezera mantha omwe adabwera pa chifukwa cha kumangika kwa thupi langa kuchokera podzuka m'mawa. Ine chiyambire kusewera mpira palibe munthu adandinenera mawu achipongwe ngakhale am'modzi osavuta kutchula. kwa anthu kudali kundichemerera nanga ndiye bwezi anthu akusasa mawu sindidatero koma ndinasokoseredwa kwambiri osewera timu yanga amandinyoza amati tidaluza chifukwa chakupusa kwanga tithokoze chifukwa sichidapite kotamba usiku adayimba adani wakundiloza ndi zala wakundiyang'ana ngati ndidali mkango amati tachepa lero tapambana mumva mbebe popeza idali nthawi yawo yoyamba kuthambitsa timu yayikulu ndiponso yoopsa adalawa kusangalala kutapa kutaya kuja kenaka ndidaona kagulu ka ochemerera a timuyo akubwera kwa ine ndidamva thupi langa lonse kuti zwi ngati ndimalumidwa ndi mavu osati chimene chinkandinyasa adali anthuwa koma china chake chimene ndinkalephera kumenyana nacho chidalipo komanso padalibe chifukwa ndimalephera kuchiona opambana amatenga zonse awo ndi ena mwa mawu a nyimbo yomwe kagulu ka ochemerera achidani adali kuyimba uku kakuzungulira kwa ine uku kudali kuseweretsa mkango nanga mkango ukathawa ku malo ake ungaufune ndimafuna kuwayankha kuti opambana samatenga zonse koma amasiya nkhope zokhumudwa nkhope zimenezi zimadzakonza kulakwa kwawo kuja nkudzapambana tsiku lina Koma nditayang'anitsitsa anthuwa sindidawayankhe. Ndimafuna kuti kusayankhula kwanga kunene zambiri. Makamaka ndimamuganizira Dorothy. Ndimaganiza kuti ndimuona kumpirako. Akadabwera sakadalephera kufika pafupi nane. Koma kusamuona kwanga kudandiganizitsa kuti mwina wabwera ndi azakhali ake pagalimoto kudzatenga katundu wake. Komanso mmene ndinawasiyira dzulo lake lija zidandipangitsa kuiwala ganizoli. Ndimachoka kumpira ndi kuponya maso uku ndi uko. Ndimaganiza kuti mwina ndimuona. Koma namwali sadaoneke. m'malo mokumana naye ndidagundidwa ndi munthu woledzera mowa munthuyo ankayenda mwadzandidzandi kuyenda mbali zonse za msewu wonse wapatuka kuchokera msewu wa blantyre kupita kukwerera mabasi apatu nkuti ana ambiri akumuthamangira munthuyu uku akumuyimba kuti wamwera zandiwo nditamuzemba ndidawoloka msewu wina mtawuni ya zombayi nthawi yomweyo ndidamva kulira kwa galimoto mwini wake galimotoyo adali mzanga mzangayo amakhala ku lilongwe sindidziwa kuti kuno ku zomba amafunanji chifukwa sindidathe kupeza mpata omufunsira dorothy wamangidwa adandibenthulira mnzangayo koma mnzangayo kuti apitirize kundiuza mthengawo adalephera nthawiyi nkuti galimoto zina zisanu zikubwera mbuyo mwake poti adayimika galimoto mbali yolakwika oyendetsa magalimoto amabwera ndi phokoso logonthetsa mkhutu mnzangayo atathawapo ndidaganiza zomutsata koma nditafika kumapeto kwa msewu sadaonekenso ndidaona kuti mwina ukali wa madalaivala anzake aja udampatsa phuma nane uthenga wakudawo udandipengetsa apa ndi pamene ndidazindikira kuti chimene chidali kundimanga miyendo ndi thupi lonse chidali chimenechi koma vuto ndidali nalo tsopano lidali kupeza poyambira koma sindikadatha kupita ku mkulukusa kuja kukafunsa mutu wanga udazunguzika sindinafune kufunsa apa ndi apo kufunsa chinawamba ndimadana nako ndimaopa kunenedwa nditafika ku limbe ndidaganiza zopitirira ku ndirande kumeneko ndi kumene kumakhala mnzake wina wa dorothy dzina lake ndi maria kansabwe patchuthi amayendera limodzi ndidaona kuti mnzakeyo adayenera kudziwapo kanthu koma sindidamveko kanthu mnzakeyu naye adatutumuka kumva kuti dorothy adamangidwa nthawi yomweyo ndidaganiza zopita kumudzi kaye ndimati ndikasiye kaye sutikesi kuti ndipitirize bwino ntchito yofufuza ija nditafika kumudzi ndidadabwa nthungululu za achimwene akubwera sizidamveke kuyang'ana m'nyumba mwa atate zinthu zidali pwirikiti ngati munthu wakuba amagwiramo ntchito yake mayi kudalibe adali kuchipatala amadikirako chemwali Chemwaliwo adabereka mwana. Kunena zoona zinthu zambiri m'nyumba mwa atatemu zidasowa. Zonse ndi baba. Poona kuti tate ndi mayi wathu kudalibe, adadziponya pa Khirisimasi. Anzake adamuthandiza kuononga zinthu adali ambiri. Moti mmene ndinkafika ndinadabwa kuti shuga yense adabwiridwa ngati wa pakampani, milomo yawo ili mbee kuyera ndi shuga, ngati fakitale ya shuga idasamukira pakamwa pawopo. ndidapsa mtima nthawi yomweyo ndidayamba kumukwapula baba amakuwa uku anzake akuthawa osabereka iwe ndisiire mwanayo siye wamangitsa namwali wako ukanakhala ndi nzeru uzimuuza namwali wakoyo kuti asiye kuotcha nyumba adatero agogo anga uku akubwera pomwe ndidali kugwira ntchitoyi uku akundiyang'ana moopseza ndidatutumuka mwati chiyani ndidafunsa mwati chiyani iwe ubwera mudzi muno sunaone nyumba zimene zili pafupi ndi zabambo matchado ine pamene ndidakuwuza kuti ana inu mundibweretsera nkhondo ndimanama ngati agogo adayamba kulira nanga si izi dzulo nyumba itapya sindinagone konse mayo ine tapumulani agogo ndidatero mowatonthoza choka gojo iwe ndipumule chani sukuziwa kuti anthu amene namwali wakoyo wawotchera nyumba nawo akuzandimenya ngati ndine ndawotchera nyumba yawoyo mayo mayo mayo ine ndakumbukira tsiku la maliro amayi anga analira agogo nyumba zoyandikana ndi zabambo matchado zidali zoyamba polowa m'mudzi mwathumu mmene ndinkafika mdima udali usadagwe kwenikweni nyumba yootchedwayo ndidayiona koma sizidatanthauze kanthu kwa ine ndidangodabwa kuona anthu atakhala mkhonde mwa nyumba yoyandikana ndi nyumba yootchedwayo amaoneka achisoni nawo anthu amandiyang'ana modabwa koma ndidalibe nthawi yoonetsetsa chifukwa ndimathamangira ku nyumba nanga wootcha nyumbayo ali kuti ndidawafunsa agogo osadziwa kuti andiyankha chiyani uku nditadzazidwa ndi mantha usandifunse ine kunja kuno kuli maliro nyumba inapsa mwana ali mkati momo ndiye usati maso tudzu kundiyang'ana ngati chiboliboli ngati uli ndi nzeru upite ku polisi adatero agogo uku misonzi ikutuluka m'maso ngati mvula ya mmwera ku polisi